takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero
The DC. Koma mwene Chakwera ationesa zoopsa kwa basi, mmene likuvutira dziko lino, mmene zinthu zavutira mdziko muno, forex mulibe, mavuto adzaoneni, mafuta kulibe, china chilichonse ndi chosokonekera Mankhwala muzipatala mulibe. Ma salaries a anthu mulibe. Akafuna kuchita promote anthu akuchita promote abale awo. Tikunena pano ngakhale ma ziphunzitsi a PT, PT 1, PT 3 palibe chimene akuziwa nkhani ya ma promotion. Ma driver ndi awa akupangidwanso promoted kusiya ma bwana awo cholinga chokuti azanyamule mavoti. Leroli ndi zoona lero. president ndi president kukatenga 5.8 biliyoni kupereka kwa azibusa 11 ati initiative iyo achita empower ati nkhani ya ngongole ati amenewo ap- apange njira zokuti athanirane kapena athane ndi mavuto a m'matchalichi mwawo kuwayang'ana azibusa amene ayapasidwa kuti aga, agawane 5.8 biliyoni si miliyoni itu kapena si 1000 eyayi 5.8 biliyoni azibusa akewa azibale ake okhaokha azilamu ake azipongozi ake okhaokha onse amene amachita amachita sapoti him and his government komanso anali nawo kutchalitchi kwache kumodzi 5.8 biliyoni dziko limene likumanenedwa kuti ati lilibe ndalama dziko limene akuti forex ndi yosowa kwambiri leroli atenga 5.8 billion kutangosala masiku ochepa kuti anthu azipita kuja kumatchedwa kuzisankho nkumazifunsa kuti kodi ndalama imeneyi izabwezedwa liti ungoziwiratu kuti imeneyo ndi mphaso mu dziko limene president watuluka komanso vice president atulukanso lero kupita ku mozambiki kumenenso akakhaleko akapange maphwando ache ndikumazifunsa kuti koma inuyo ma leaders mmakhala pansi ndikuganiza mmene zinthu zavutira mziko munomo ndikumakanyamuka nonse osatumiza kwa anthu amene ali mmaiko omwewo ndikuyimirira bwa chifukwa ku mozambiki kuli anthutu a ku embasi ali konko ku nigeria konso kuliso anthu ako amene ali konko wina ndi uyuyu wathawa kuchokera ku israeli ambasada wa chizungu mu israeli amene akuyimirira dziko la malawi amenenso kuno si kwawo wathawa nkhondo kubwera kunoko loweruka lapitalo kuwasiya ana ainyake akuvutika kumeneko m'malo monena kuti boma la malawi ndi boma la israeli lipange initiative monga mmene akupangira mayiko ena kuwatenga anthu awo ndikuwathawisa mu war zone izi tinanenapo kalekale kuti anthu awa mukuwapitisa kujeni ku israeli wa ana ainyakewa muzawaphesa lero ngakhale report la ma casualties akulephera kuti aliulule koma kumenekoko kumeneko kuli ma casualties akulephera kuulula kunena kuti situation sili bwino lero kholo lathawa ana ake mnyumba iyeyo ndikuchokamo nyumbamo nyumba itayaka that's what is happening now That is what is happening in Israel. Ambassador wa Israel wabwerako paja tinakuuzani kuti ndi dziko loyamba ilili kukhala ndi maambasadali a- a- maambasadazi a dziko lina but malamulo amanena kuti wa dzikolo ndiye akayimirire dziko lina koma kunoko dziko la anthu opemphera kwambiri anthu oziwa chizungu omalankhula kuposa maamerikanzo leroli analemba munthu okuti ndi wakonko ndikukhala ambasada ndiye ambasada ujatu wathawako ku israeli kuja ali konkuno ku malawi president abuja vice president mozambiki ili banja tikhoza kunena kuti mayi ndi bambo athawamo muzikolo asiya ana mnyumba mwawomo mokoma ali ndi njala mmene malawi akuboyilira lero lero lukumakatenga ndalama ndiye muzinena kuti ah, ndalama ya ujeni economy ya dziko lino ikuwonongeka chifukwa cha nkhani za covid kuja mwapita kuja mwayenda mwachita kuuluka kungouluka mwapita ku abuja kuja ah, ndalama za dziko lino sizikuyenda chifukwa cha nkhondo ya ku ukraine zinthu zasokonekera pa mozambiki pa muyenda pa chani mungotaba nyabatani lowulukira muthamange mupite kumeneko muyenda mu ufiti atsogoleri athu ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri atsogoleri athu ndi anthu odabwitsa kwambiri amene samaliganizira dziko linolo amene sakumuganizira munthu wosauka wa kumudzi amene akuthatha pakali pano ndi imfa chifukwa chosowa mankhwala mu zipatala amene salale yace akayilandira akumangogwetsa misozi salale kutha akuyenda kuchokera ku ofesi kukafika ku nyumba kaye kaye awa akatapira amene akumaputa katapira ali pa mavuto oopsa a katapira salale yako munthu iku- uku- ukumalandira koma ukudziwa kunena kuti ndaputatu ine katapira akatapira ndi amene akumayenda ndi ma ATM wa anthu tikapita ku police tikapita ku army tikapita ku education uku ndiye kuli mavuto okhaokha tikapita muzipatalamu ndiye muli mavuto okhaokha nkhani yanga yayikulu lero ndi kafukufuku amene ine ndapanga kuchokera ku msanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji komanso tinakhala ndi ma participants o- ochokera mayiko akunja nkhani ya ma alliance kuti anthu akunenapo chani za ma alliance kodi kodi pamene zipani zikupita ku masankho ndikoyenera kunena kuti a opposition mukapange alliance ndi mcp izitu ndiye kafukufuku ndipo ndikudziwa kunena kuti kafukufuku ameneyi akwiyisa anthu ambiri amene amangosapota zipani zawo koma mosa kungokhala kungosapota koma osaganizira ziko lino osaganizira ziphinjo zimene anthu akukumana nazo ndipo kafukufuku ameneyi ndimuulula mwa chilungamo chifukwa ndi zimene amalawi akunena ndipo ndikudziwa kuti okwiya mukwiya Koma mukwiye bola nitakuuzani chilungamo. Kafukufuku ameneyi tinamukhazikisa patamveka manong'onong'o kunena kuti pali zipani zina zosusa zimene zimaoneka kuti ndi zipani zosusa masana koma usiku zimapita ndikumakakumana ndi Chakwera, akuluakulu ache amapita ndikumakadya limozi ndikumatenga kumenekokoso funding koma mamawa kukacha amaoneka ngati anthu amenewo ndi osusa. komanso kafukufuku amene aulula mchitidwe wa anthu ena amene ndi osusa azipani zawo amenenso amaoneka ngati ndi azipani zawo masana koma usiku amakakhala abwenzirawo wa mcp ndiye ndikumafunsa kuti tikapanga overall mpezeka kuti ngati kuli chipani chimene anthu asakuchifuna m'malawi muno ndiye ndi chipani cha mcp ndipo anthu ambiri ankaganizira kunena kuti zipani zonse zosusa kaya ndi udf dpp uh, utm uh, pp name it zipani zonse zosusa kaya cha Mwenefumbo aford uh, prophet mbewe a Nankhumwa onse akhala one block to fight the common enemy. Sanayembekezere a Malawi kunena kuti lero tizamva kuti chipani chakuti chakuti chikufuna chipange ubwezi ndi chipani cha mcp. Chimene chimadedwa kwambiri, chimene anthu ankachinena kuti chipani ichichi ichi cha mcp ndi chipani choyipa. chimene chili ndi munthu amene alibe experience amene waononga zinthu ku malawi kuno lero kutangosala miyezi yochepa masiku sochepa kuti tipite ku election zipani zosusa zija zayamba kuonesa mawanga awo ndiye kafukufukutu akunena kuti kuchokera ku nsanje pakana kuchitipa nkhotakota mchinji komanso mayiko akunja amalawi ambiri almost 98, 98.1 akunena kuti sakufuna kumva kunena kuti zipani zosusa zapanga mgwirizano ndi chipani cha mcp pa zifukwa zimene zosiyanasiyana zimene anthu anena kunena kuti ndi chipani chosakhulupirika ndi chipani chimene sichingasinthe ndi chipani chimene ndi chili cha nkhanza ndi chipani chimene chaonesa amalawi nyekhwe chipani chimene chazuza anthu Ndipo a Malawi akunena kuti akupempha inu a udf kuti zivute zisatani musapange mgwirizano ndi mcp. Akupempha inu a utm kuti mmene munatuluka muja musapange mistake yobwereranso ku mcp. Akupemphanso inu a aford kuti zitavuta zitatani musabwerere musapite ku mcp. Komanso chimodzimodzi inu a PP akunena kuti amayi ati mwapanga zinthu zoopsa kwambiri muno mmalawi zimene zili zooneka ndi maso amalawi akusangalala nazo zitukuko zanu komanso mtima wanu wachifundo akuti musapange mistake yopita ku mcp komanso nkutheka kuti alipo ena a dpp amene amaoneka ngati ndi a dpp masana koma usiku akumakalandira ndalama ku mcp alikotu kumeneko ku dpp ko ma individuals amene analandira ndalama tinanena paja kuti tizanena mayi, mayina masiku akubwera ma mp amene amalandira ndalama kumenekoko ndikumakanena kuti muzikakana mgwirizano chifukwa panopa ndalama zatuluka koopsa ndalama kuchokera ku mcp zimene akuhonga akuluakulu a zipani zosusa kuti azikana mgwirizano ndi cholinga kuti iwo azaduse moyera ndiye aliko kumenekoko that is why nzodabwisa kwambiri kunena kuti a dpp mwapanga ma primaries anu mwala mwapereka ma certificates ndipo leroli mmene mwapereka ma certificate munayenera kuti muzigulisa ma shadow anu lero mukutenga anthu a independent ndikukayimisa pa msonkhano ma shadow anu amene mwasankha nokha ali pompo ngati zi zachitika ku lunzu msonkhano wa ku lunzu kunabwera independent candidate wa ku michiru yet uh, candidate wa dpp anali pa msonkhano pompo koma independent uja ndikukwera pakana pa nsanja ndikukapereka moni wanuyi wa dpp ali pompo Izinso zikuchitika osakhala mu dpp mokha zikuchitikanso ngakhale ku utm ku area 23 uko ku masintha uko munasankhasankha ma candidate anu okuti ayimirire chipani leroli mukukatenga uh, mukukaawuza anthu atalipira kale kunena kuti amene zilili mu iweyo usayimirire ayimirire akuti akuti Ngati sukufuna tikuchosa chipani kapena iyayi tiayimisa ameneyo wa independent ife a utm tizialipilira tiziapangira china chilichonse tiapasa support. Kumafusa kuti kodi anthu inu mwachita kulozedwa? Anthu inu a opposition alipo winawake wakusambirani mankhwala? Mwachita kulozedwa? Koma chachikulu chachikulu chimene ndachiona ineyo anthu ambiri ife timakonda ndalama. Akuluakulu a zipani inu mmakonda ndalama. Mukufuna muphe anthu chifukwa chokonda ndalama. Inuyo muoneke anthu olemera a Malawi azipitirizabe kusauka. Ndi zimene ndaona ineyo. So a Malawi ambiri akudana ndi mgwirizano ochokera ku opposition kupita ku mcp. Ndipo amene ati apange zimenezo, kaya ndiwe wa udf, kaya ndiwe wa aford, kaya ndiwe wa pp kaya ndiwe wa, wa nankhumwa kaya ndiwe prophet mbewe kaya ndiwe mwenefumbo uziwe kuti chipani chakocho chathera pompo ndipo ukapanga mgwirizano umene uwu ndi aja amatchedwa a mcp uziwe kuti kumene ukupitako wekha ndi mkazi ako ndi ana ako ndi abambo ako ndi a- amayi ako ndi azibale ako koma amalawi sakusatira izitu ndi zimene zili mukafukufuku amene wapangidwa Komanso kafukufuku wameneyi akunenanso kwambiri chikhalidwe chozikonda makamaka ku chipani ngati cha dpp chimene akunena kuti kangakanga kanafera pa nsalu kanaolera pa nsalu akunena kuti inu a dpp muonese ukulu muonese ukadaulo muonese ukholo mukambirane ndi zipani zonse nthawi inonso siyomaganiza kunena kuti "Ah, china chake chitachitika tizapanga bwanji ee nthawi ino ndiyongoombola ati ziko ziko ili liomboledwe zinazo zizikakambidwa pasogolo anthu ataoloka nyanja si nthawi inoyo yomapanga litima si nthawi inoyo yozikonda akuti mubwere pamodzi anthu akudziwa kunena kuti china chakedi chikhoza kuchitika koma zimenezo akuziziwa ndi mulungu koma pano ndipofunika kuteteza ziko kuombola ziko amene ati apite ndikumakapanga za mcp koma chipani chake chili chosusa ameneyo wathera pompo ndipo amalawi amusika izitu ndiye chilungamo chake ndiye mukamamva manong'onong'o akumvekawa ngati ndinu a udf go back to the drawing board ichi ndiye chilungamo chaketu kaya ndinu a udf mukunamizana kuti mufuna mukagwire ntchito ndi mcp mu go back to the drawing board chifukwa ngati kuliso chipani chimene chimanena a mcp kuti ndi anthu olephera anthu amene alibe experience ndiye ndinu a udf ndipo ngati kuli chipani chimene chili chokondedwanso kwambiri muno mmalawi ndiye ndi cha udf Koma pali ma supporters ena amati akangoimva nkhani asanaimvesese amangothamangira kutukwana. Koma ine nde sindizaimatu kunena chilungamotu ndi sinzasiyatu ine ndimangonena chilungamo ndipo ndizachipitiriza kuchinena chilungamocho. Akunena kuti a dpp, a udf, a aford a utm a pp nonse takhalani pansi pamodzi mukambirane nthawi ilipo izi sizokulirana mitima sizoonekaso kuti ati aliyense akhale president sizingatheke ena ndi bwenzi pano mutatenga ma ministry ife titenga ministry kaya agriculture ena ife titenga ministry ya health ena ife titenga education ndikugawanagawana bwinobwino dzikoli kuti liphulidwe koma minus pamenepo akuti muyiwale ndipo amalawi sadzakukhululupirani sadzakukhululukirani ndipo muzadana nawo kuopsa ndipo asogoleri ambirinu misonkhano izakuvutani kuti mupange chifukwa amalawi azakhala atakusikani